Súil eile, bunaithe ar an ngearrscéal Blue Eyes Far Away le MacKinlay Kantor. Ba throm iad cosa na gcomharsana ar a slí go teach Esther Lee. Bhí drochscéala acu di agus ba leasc leo é a inseacht. Bhí Esther ina suí ar bhinse ar aghaidh an tí amach ag bun crainn daraí. Faoi na spéaclaí bhí cuma brónach ar a súile. 'A bhean Mhic a Lia, arsa duine acu, 'tá drochscéala againn duit. Bhí timpiste siar an bóthar agus gortaíodh do chéile Seosamh. Tógadh go dtí an t-ospidéal é. Is fearr duit teacht linn anois. Ní dúirt an tseanbhean focal. D'éirigh sí. Thit an sparán go talamh. Labhair bean. Anois, a bhean Mhic a Laoi, tá sé gortaithe go holc, ach le cuidiú Dé, mairfidh sé. Tionóisc cairr a bhí ann. Tá an tiománaí eile gafa ag na póilíní. Bhí a fhios ag Esther go raibh a chéile marbh. Cuireadh dúnorgain i leith an fhir óig agus tháinig lá na cúirte in am tráth. Ní bheadh an cás róchasta. Ba Archie Stolt an cosantóir. Ba léir gurbh é ba chúis leis an tionóisc. Ach ní raibh imní rómhór ar Archie. Chosnódh sé dorn airgid, ach ba chuma faoi sin, bhí Archie saibhir. B'úinéir comhlachta rathúil é a athair agus ní raibh easpa airgid aige ná ag Archie. Bhí dlíodóirí agus abhcóidí den scoth aige. Ní raibh finné súl ag an láthair agus ní bheadh trioblóid ar bith a chruthú gur tarlúint mí-ámharach a bhí ann. Níorbh é seo an chéad uair a tharla taisme bhóthair d'Archie. Bhí droch-chliú air ó thaobh tiomáint ólta agus neamh-aire. Rinne an gearánaí iarracht na hócáidí sin a chur i láthair na cúirte ach níor tugadh an cead sin dó. B'í Esther Mhic Ailí an fínné deireanach. agus níor thug an finné sin cúis imní d'fhoireann Archie, seanbhean bheag bhídeach nach raibh cleachtaithe ar chúrsaí dlí. Bhí sí cineál faiteach agus neirbhíseach agus ba chosúil nár thuig sí i gceart cad a bhí ar siúl. Labhair abhcóide léi. I dtús báire, a Bhean Mhic Ailí, is mian liom comhbhrón a dhéanamh leat i mbás do chéile. Ba thragóid é agus is trua linn go léir do chás. Cá bhfuil cónaí ort? Ar Shlí Watchung. An raibh tú sa bhaile ar an dara lá de Mheitheamh, thart faoi leathuair tar éis a cúig? Bhí. Rinne an abhcóid casacht bheag. Cén fhad a bhfuil tú i do chónaí ansin? Le fada an lá. Nuair a pósadh Seosamh agus mé féin, bhí teach beag againn i Barnegat, cois abhann. Thaitin an iascaireacht leis agus chónaíomar ann ar feadh bliain is tríocha. D'fhág gaol an áit seo leis ina uacht. Tá muid ar an sliabh anseo le dhá bhliain déag. An bhfaca tú an timpiste inar maraíodh d'fhear chéile? Chroith sí a ceann. Chonac, ar sí i gcogar. Inis don chúirt cad a chonaic tú. Bhuel, chuaigh Seosamh go dtí an baile mór ag bun an ghleanna mar ba ghnách leis. Chuaigh sé ann gach lá ag freastal ar a chustaiméirí. Shuigh mise ar aghaidh an tí, ar an mbinse faoin chrann darach, ag fanacht air. Rinne mé sin gach lá ó cheathar a chlog ar aghaidh. Bhí an nós sin agam fiú nuair a bhíomar i bParncott. Bhí abhcóide Archie ar a chosa ach thug an breitheamh gotha láimhe dó suí. Inis dom faoin timpiste, led thoil. Ghlan Esther deoir óna súil lena chiarsúr. Chonaic mé seancharr Sheosaimh ag teacht thar coirnéal ar an mbóthar. Bhí sé ag tiomáint ar an taobh clé. Ansin, i bpreab na súl, tháinig carr dearg ina threo ar an taobh ciotach den ród. Thiontaigh Seosamh amach i dtreo lár na sráide. ag iarraidh an carr dearg a sheachaint. Ach ní raibh sé in am. Bhí an carr dearg ag dul ar luas agus theip ar an tiománaí stop. Bhí sé ar an taobh mícheart. Léim abhcóide Archie láithreach. A onóir, ar seisean. Bhí Archie ina chathaoir, cár tuisceanach ar a bhéal. Bhí a fhios aige nach raibh an ceart ag an mbean. Caithfidh go raibh sí ag rámhaillí. A Onóir, arsa abhcóide an chosantóra, ní thagaim leis an ráiteas sin. Ní fhéadfadh sí láthair na timpiste a fheiceáil agus í dhá mhíle ón áit. Ní féidir. Tá sé dodhéanta. D'iompaigh an breitheamh i dtreo Esther. Tá sé de dhualgas orm a inseacht duit gur coir thromchúiseach í bréag a lua don chúirt. Mhionnaigh tú an fhírinne a inseacht agus gan ach an fhírinne a inseacht. Cén fhad é ó do theach go dtí láthair na timpiste. Tá sé thart faoi dhá nó trí mhíle, arsa Esther go ciúin. Chroith an breitheamh a cheann. Bhí sceitimíní ar fhoireann Archie. D'oscail Esther a mála láimhe agus thosaigh sí ag útamáil tríd. Bíodh sin mar atá, amhail is a rinne mé riamh, d'amharc mé i gcónaí agus mé ag feitheamh ar Sheosamh. Leis sin, thóg sí teileascóp beag feilte as an sparán. Is bronntanas é sin a thug Seosamh dom nuair a bhí cónaí orainn in Barnegat. D'úsáid mé é gach lá ó shin nuair a bhí Seosamh amuigh ag fanacht ar a theacht abhaile.